Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Ụka nke atọ n'oge olileanya Onye Nzọpụta, afọ nke atọ. Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Zefanaya, isi nke atọ, malite n'usoro nke iri na anọ ruo na nke iri na asatọ. Isi Okwu, Onyenwe anyị ga-eji mkpu ọṅụ teere unu egwu dịka ụbọchị oke mmemme. Ada Zayọn tiwe mkpu ọṅụ, Izrel tisiwe mkpu ike. Ada Jerusalem ṅụrịwa, were obi gị niile goriwe. Onyenwe anyị akagbuola ikpe a mara gị, ọ chụpụla ndị iro gị. Chineke, Eze nke Izrel nọ n'etiti unu. O nwekwaghị ihe ọjọọ unu ga-atụ egwu. Oge ụbọchị ahụ bịara, okwu ga-erute Jerusalem, sị, Zayọn, egwu atụkwala gị. ekwekwala ka ike gwụ gị dinwenụ chineke gị nọ n'etiti gị ọ bụ dike na-emeri n'agha ọ ga-eji ọṅụ gbaara gị egwu bịakwa were ịhụnanya ya mee ka ị dịkwa ọhụrụ ọ ga-eji mkpu ọṅụ teere gị egwu dịka n'ụbọchị nnukwu mmemme Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, Kwebenụ ukwe, na-etinụ mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. N'ezie, Chineke bụ onye nzọpụta m. Enwere m nchekwube, egwu agaghị atụ m. N'ihi na Onyenwe anyị bụ ike m, ukwe m, ọ bụkwa onye nzọpụta m. Unu ga-eji ọṅụ kuru mmiri na omi nke nzọpụta. Azịza. Kwebenụ ukwe, Na-etinụ mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Nyenụ Onyenwe anyị ekele, toonụ aha ya. Meenụ ka ndị mmadụ mata ọrụ ịtụnanya ya. Kwupụtanụ ịdị ukwu nke aha ya. Azịza. Kwebenụ ukwe, Na-etinụ mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Bụọrọnụ Dinwenụ abụ ọma, n'ihi na ọ rụọla ọrụ ebube. Kwupụtanụ ya na mba niile. Ndị Zayọn, kwebenụ ukwe Tibenụ mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Azịza. Kwebenụ ukwe, na-etinụ mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Ihe ọgụgụ nke abụọ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degaara ndị Filipaị isi nke anọ malite n'usoro nke anọ ruo na nke asaa isiokwu Onyenwe anyị anọrọla nso Ṅụrịanụ ọṅụ n'Onyenwe anyị mgbe niile. Ka m sịkwa ya ọzọ, ṅụrịanụ ọṅụ. Meenụ ka mmadụ niile mara na unu nwere obi aṅụrị. Onyenwe anyị nọ nso. Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla. Kama, n'ihe niile, werenụ ekpere na arịrịọ na ekele mee ka Chineke mara ihe na-akpa unu. Udo nke Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ ga-echebe obi unu na echiche unu n'ime Kristi Jesu. Ụmụnna m, na nkwubi okwu m, meenụ ka obi unu jupụta n'ihe niile bụ eziokwu, ihe niile kwesịrị ekwesị, ihe niile ziri ezi, na ihe niile dị ọcha, na ihe niile kwesịrị ịhụnanya, na ihe niile e jiri amara mee. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla mafere mma oke ma ọ bụ nke kwesịrị otito karịsịa, Na-echenụ uche banyere ihe ndị a, Okwu nke Osebụrụwa, Ekele dịrị Chukwu! Mbeku, Aleluya, Aleluya! E nyela m Mmụọ nke Onyenwe anyị, O zipụla m ka m butere ụmụ ogbenye ozi ọma. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luk dere, isi nke atọ, malite n'usoro nke iri ruo na nke iri na asatọ. Isiokwu Kedu ihe anyị ga-eme? Igwe mmadụ ahụ wee jụọ Jọn, sị, Gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee zaghachi ha, sị, Onye nwere uwe abụọ, ya nye onye na-enweghị enwe otu. Onye nwere ihe oriri, ya nyetụ onye na-adịghị nke o nwere. Ụfọdụ ndị ọna ụtụ bịakwutekwara Jọn ka o mee ha mmiri chukwu. Ha wee jụọ ya, sị, Onye nkụzi, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha, Unu anafela onye ọ bụla ụgwọ karịrị ihe iwu kwuru. Ụfọdụ ndị agha jụkwara ya, sị, Kedụ maka anyị? Gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha, Unu azọla onye ọ bụla ihe ya n'aka ike ma ọ bụ site n'ibo ya ebubo ụgha. Nweenụ afọ ojuju n'ụgwọ ọrụ unu. N'oge ahụ, ebe ndị Juu nọ n'olileanya mgbe Kristi ha ga-abịa, Igwe mmadụ ahụ wee na-atụgharị n'obi ha ụdị mmadụ Jọn bụ. Ha wee na-eche, sị, Eleghị anya ọ bụ Kristi. Ya mere, Jọn sịrị ha, Eji m mmiri eme unu mmiri Chukwu, ma onye ka m ike na-abịa. onye m na-ekwesịghị ọbụna ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ọ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu mmiri chukwu. O ji n'aka ya nkata o ji ayọ ọka, ka o wee yọchasịa ọka niile dị n'ubi ya, kpobata ezi ọka ya n'ime ọba ya. Ma ọ ga-eji ọkụ a na-apụghị imenyụ emenyụ rechapụ igbogbo na afu. N'ụzọ dị otu a, Jọn jiri okwu ịdụ ọdụ dị iche iche zie ndị mmadụ ozi ọma. Ozi ọma nke Oseburuwa, otito dịrị gị Kristi.